Go raibh míle maith agat Eoin, go raibh maith agat as an chuireadh. Yep, agus sprioc atá leis na cláracha, mar atá a fhios agaibhse a bhí ag féachaint orthu go dtí seo, ná an pobal a chur ar an eolas faoi na spriocanna, nó faoi na deiseanna fostaíochta atá ar fáil sa Ghaeilge agus daoine a spreagadh le feabhas a chur ar a gcuid scileanna teanga chun gur féidir leo na deiseanna sin a thapú. Beidh mé féin agus mo chomhghleacaí Derek O'Brien ag labhairt le daoine atá ag obair

Yeah, níl mé ann rófhada anois, i bhfad ná cúpla mí, agus ag díriú ar an toghchán Eorpach a bhí muid don chéad, don chéad tréimhse, ach bímse ag déileáil leis na, le, le, leis, le iriseoirí anseo in Éirinn, má bhíonn aon cheist acu is chugamsa a thiocfaidh sé, agus eh, Bím ag dréachtú preasráitis i mBéarla agus go minic i nGaeilge fosta agus eagraím fosta seimineáir agus turais d'iriseoirí ó Éirinn, ó na meáin Éireannacha go dtí an Bhruiséil agus go dtí na seisiúin iomlánacha in Strasbourg gur féidir leo tuairisciú ar cad é atá ag tarlú ansin.
Sea. Is rud atá suimiúil ná go bhfuil cúlra eile ar fad agat. Níl, abair, cúlra iriseoireachta agat agus bhain tú cáilíocht amach ar dtús, bhain tú cáilíocht amach sa bhliain 2000 mar abhcóide agus cén chéim a rinne tú roimhe sin nó cén chéim a bhí agat? Rinne mé céim i nDlí agus Gearmáinis. Ó, sea.
agus chaith mé bliain bliain le linn an chúrsa sin sa Ghearmáin ag staidéar dlí sa Ghearmáin agus thaitin sé chomh mór sin liom go dteachaidh mé ar ais agus go ndearna mé Máistreacht i ndlí sa Ghearmáin fosta fríd Ghearmáinis agus sin sular bhain mé amach an cháilíocht mar abhcóide. Chuir mé suim i gcónaí i dteangacha ar scoil, is ar scoil a thosaigh mé ag foghlaim Gearmáinise agus Fraincise ar dtús i bPobalscoil Ghaoth Dobhair Chuir mé an-suim ar fad agus bhí fhios agam go raibh mé ag iarraidh dhul níos doimhne ins na teangacha. Ag an am ba chuma liom cén teanga, bhí mé ag smaoineamh ar Gaeilge a dhéanamh ar an ollscoil nó Gearmáinis nó Fraincis fiú.
Agus b'fhéidir ar bhealach gur buntáiste a bhí ann Nár dhírigh tú ar an nGaeilge san ollscoil mar bhí caighdeán ard agat cheana féin agus is dócha go raibh tú ag iarraidh go díreach caighdeán níos airde a bhaint amach i dteanga iasachta nó i dteanga iasachta? Bhuel, sin é go díreach. Fuair mé mo chuid scolaíochta i scoltacha Gaeltachta. Chuaigh mé chuig an mbunscoil i Rann na Feirste agus chaith mé cúpla bliain fosta ar an mbunscoil i Leitir Mealláin i gConamara agus ansin, ar fud Ghaelscoil Ghaoth Dobhair ar ndóigh agus is scoil go hálainn Gaelach a bhí ann tú ar fad agus cé go raibh an tsuim sin agam bhí suim agam fosta céim níos airde a bhaint amach i dteangacha eile. Mar a tharla sé ina dhiaidh sin chuaigh mé ar ais agus rinne mé máistreacht sa dlí feidhmeach agus san aistriúchán. Sea.
Agus chaith tú tamalt chomh maith ag obair i Nua Eabhrach? Inis dúinn faoi sin. Bhuel, ní raibh mé riamh ag obair ann. Bhain mé cáilíocht amach mar abhcóid. Is abhcóid Nua-Eabhrac mé agus tá sé de chumas agam cleachtadh thall agus bheith ag pléadáil os comhair cúirte thall i Nua-Eabhrac ach ní rud é a rinne mé riamh.
Agus cad é a spreag tú leis sin a dhéanamh agus cad é mar a d'éirigh leat an cháilíocht sin a bhaint amach?
Bhuel, mar abhcóid Éireannach, tá, tá, tá, is féidir le abhcóid a bhfuil cáilíocht Éireannach acu cur isteach ar an, ar an scrúdú thall agus i ndáiríre níl i gceist ach scrúdú, is scrúdú dian atá i gceist ach sin an méid, a bheith ag staidéar agus ag staidéar anseo sa bhaile agus dul anonn agus an scrúdú a dhéanamh. Ag an am bhí mé ag smaoineamh ar, ar dul anonn, dul chun cónaithe i Nua-Eabhrac ach, ach ní sin mar a tharla. Sea, agus
bhí tú ag obair ar feadh sé bliana, ó 2006 ar aghaidh, leis an Pharlaimint sa Bhruiséil, an ea? Is fíor sin, yeah. Bhí mé mar dhlítheangeolaí sa Bhruiséil agus bhí mé ann le cúig nó sé bliana, is fíor sin. 'S an ról a bhí agam ná, bhuel, an príomhchúram a bhíonn ar dlítheangeolaí sa Pharlaimint ná an leagan críochnaitheach de chomhchinntí a chur ar fáil nuair a bhíonn an t-ábhar uilig socraithe ag lucht polasaí. Téann dlítheangeolaithe na Parlaiminte agus na Comhairle fríd an dréacht líne ar líne, focal ar fhocal fiú, le bheith cinnte go bhfuil sé slán ó thaobh dlí de agus ó thaobh na teangan de agus go bhfuil an méid céanna á rá sna sna leaganacha ar fad. Tagann na dlítheangeolaithe uilig le chéile, bíonn cruinniú ann d'achan phíosa reachtaíochta agus téann siad fríd ansin rud ar bith atá, b'fhéidir, nach bhfuil soiléir in aon teanga amháin, déanann siad é a phlé agus cuireann muid i gcomparáid cad é atá ráite sna leaganacha eile agus ag deireadh an lae ba cheart go mbeadh leagan ann sna teangacha oifigiúla ar fad a bhfuil an méid ceannann céanna á rá iontu ar fad. Sea.
Sea, sin post dúshlánach go leor, shamhlóinn, ach b'fhéidir, tá go leor daoine agus tá dlí acu, tá céim acu sa dlí nó cúlra dlí acu agus b'fhéidir nach rithfeadh sé leo cur isteach ar a leithéid de phost ach beidh, bíonn deiseanna mar seo Tagann deiseanna mar seo chun cinn san Eoraip agus is cinnte go mbeidh neart deiseanna ann san am atá romhainn do dhaoine a bhfuil céim sa dlí acu agus caighdeán ard Gaeilge. So goidé go díreach atá ag teastáil le post mar sin a bhaint amach? Bhuel, le cur isteach ar phost mar dhlítheangeolaí nó fiú mar aistritheoir agus ateangaire fosta, beidh an tríú teanga de dhíth, beidh ardchaighdeán i dteanga eile, teanga oifigiúil eile de chuid na hEorpa, ag teastáil fosta agus sin rud is fiú, b'fhéidir, díriú air go luath le linn an staidéir nó nuair atá duine ag smaoineamh ar chur isteach ar phost mar sin. Ní amháin go bhfuil gá ann díriú ar an Ghaeilge agus ardchaighdeán a bhaint amach ach ní mór díriú ar an tríú teanga fosta. ar a laghad, agus duine ar bith a bhfuil ardscileanna Gaeilge acu, céim sa dlí agus teanga eile, tá neart deiseanna ann faoi láthair agus agus beidh, le ceart. Agus ar thaitin sé leat nuair a chaith tú féin sé bliana i mbun na hoibre sin mar dhlítheangeolaí sa Pharlaimint, ar ar thaitin an obair leat nó an raibh an obair? Thaitin sé go mór liom. Thaitin sé, bheith ag plé leis na dlítheangeolaithe eile leis na haistritheoirí agus fosta bíonn sé de chúram ar achan dlítheangeolaí sa Pharlaimint fosta coiste de chuid na Parlaiminte a leanúint na himeachtaí ar fad a bhíonn ar siúl ann a leanúint agus agus eolas maith a bheith acu air agus bheith mar chomhordaitheoir ar na téacsanna reachtacha ar fad a thagann ón ón choiste áirithe sin. Bhí mise ag leanúint an choiste um Talmhaíochta agus chuir sé go mór le mo chuid eolais ar chúrsaí talmhaíochta, rud a bhí suimiúil go maith. So déarfainn go bhfuil sé an-phléisiúrtha bheith plé le dlítheangeolaithe ó réimse tíortha, ó na tíortha ar fad san Eoraip. Déarfainn go bhfuil sé sin thar a bheith spreagúil. Tá, tá, tá, tá. Agus thug mé faoi deara cur chuige, cur chuige b'fhéidir cineáilín difriúil eatarthu fosta. Mar shampla, bhuel nó sin an tuigbheáil a bhí agam ná nach raibh na Gréagaigh, mar shampla, róbhuartha faoi chruinneas. cosúil le b'fhéidir na tíortha, cosúil le bheith muid sa Ghaeilic agus leis an mBéarla fosta, caithfidh muid a bheith go hiomlán cruinn agus nach mbeadh aon rud débhríoch nó míshoiléir.
Sea, ach bhí siadsan b'fhéidir níos réchúisí ná dream eile. Agus nuair a thosaigh tusa ar an phost arís ansin, raibh An post dúshlánach, an raibh cuid mhór le foghlaim agat nó ar bhraith tú ón tús go raibh tú réidh don phost? Em, No, ní dhéarfainn gur bhraith mé réidh. Eh, bhí, bhí cuid mhór le foghlaim. Bhí, dáiríre, cuid mhór le foghlaim agus, agus em, ag an am, is in dhá mhíle is a seacht a fuair eh, an Ghaeilge stádas oifigiúil. Mar sin, ní raibh, ní hé go raibh eh, neart dlítheangeolaithe ann roimhe sin le foghlaim uathu. Bhí mé féin agus na haistritheoirí ag iarraidh córas a shocrú muid féin nach raibh ann go dtí sin agus ar ndóigh ní raibh muid ábalta go díreach an rud a bhí á dhéanamh ag dlítheangeolaithe eile a dhéanamh ach oiread mar go raibh maolú ann.

bíonn deiseanna acu cur lena gcuid teangacha ach go háirithe dlítheangeolaithe agus duine ar bith atá ag obair le cúrsaí teanga, na haistritheoirí agus mar sin agus ní hé, ní amháin go bhfuil na deiseanna ann ach bítear ag súil go mbeifeá ag ag ag cur le do chuid scileanna teanga, b'fhéidir ag foghlaim teangacha eile nó ag cur feabhais ar na teangacha atá agat. Yeah agus ní amháin go mbíonn deis ann freastal ar ranganna teanga, bíonn ciorcail chomhrá ann chomh maith de réir mar thuigim. Bhí mé sa Bhruiséil tráth agus bhí duine a raibh mé ag caint leis, dúirt sé go raibh sé ar a bhealach ag ciorcal comhrá Esperanto sa Bhruiséil. Bhuel do dhuine ar bith a bhfuil suim acu i gcúrsaí teangan tá tá tú ag obair le daoine ó tíortha ar fud na hEorpa a bhfuil an tsuim chéanna acu atá ag iarraidh cur lena gcuid scileanna fosta agus foghlaimíonn achan duine cuid mhór óna chéile. Aha.
Agus ansin Is dóiche, bíonn fonn ar dhaoine b'fhéidir post a bhaint amach mar aistritheoir cuir i gcás nó mar dhlítheangeolaí i gceann de na hinstiúidí Eorpacha. Uaireanta ansin bíonn siad ag rá leo féin, 'Níl a fhios agam an dtaitneodh an saol sa Bhruiséil ná Lucsamburg liom. So, maidir leis an Bhruiséil, an raibh tú féin sásta leis an chineál saoil a bhí agat ansin nó an raibh, ar bhraith tú uait Éirinn nó cad é mar a d'éirigh leat agus tú i do chónaí ansin? Ó, thaitin sé go mór liom ón tús. Chuaigh mé anonn gan aithne agam ar dhuine ar bith thar a bheith. Ach bíonn daoine nua ag teacht chun na Bruiséile an t-am ar fad, bhí, tá sé iontach, iontach furasta aithne a chur ar dhaoine eile. Tá saol sóisialta iontach ar fad ann. Agus tá sé furast maireachtáil ann. Eh, is tír atá ann ina n-oibríonn rudaí go maith. Tá sé furast gabháil ó áit go háit. Sa chathair féin ach fosta is furast turais ar fud na hEorpa a dhéanamh ón Bhruiséil amach fosta. Em, yeah, thaitin an saol ansin go mór liom agus níl sé i bhfad ó bhaile thar a bheith. Eh, is féidir teacht abhaile go minic agus agus agus eh, tháinig mise abhaile b'fhéidir uair sa mhí. Em, ach ní ní mhothaíonn tú go bhfuil tú i bhfad ó bhaile thar a bheith. Eh, thaitin tha- tha- thaitin an saol go mór liom. Em, ní raibh mé ag iarraidh é a fhágáil fiú nuair a tháinig nuair a nuair a bhí an t-am ann. Em, eh, agus d'fhéadfainn a shamhlú eh, go mbeinn ar ais sa Bhruiséil ag pointe éigin. Ní raibh Brilliant.
Agus ansin tá a fhios agam go bhfuil cumainn éagsúla ann chomh maith agus go bhfuil deiseanna ann bualadh le daoine ar an bhealach sin. Tá, tá, tá. Yeah. Tá sé roinnt blianta anois ó raibh mé féin sa Bhruiséil so ní, ní, níl a fhios agam cad é atá ar siúl faoi láthair ach yeah tá neart deiseanna ann agus bealaí le aithne a chur ar dhaoine agus ag an bpointe seo anois tá neart Éireannach ann, rud nach raibh b'fhéidir 12 bhliain ó shin nó 13 bliana ó shin. Cinnte, yeah. Beidh níos mó ann san am atá romhainn. So go díreach daoibhse atá ag féachaint ar an agallamh seo, ná déanaigí dearmad go mbeidh, mura bhfuil, faill agat mura bhfuil deis agat féachaint ar an agallamh iomlán faoi láthair, beidh sé ar leathanach Facebook Ghaelchultúir agus beidh sé ar YouTube chomh maith agus má cheapann tú go mbeadh spéis ag cara de do chuid san fhíseán seo, déan an duine sin a chlibeáil sa bhosca thíos agus má tá ceist ar bith agat do Nuala, ná bíodh drogall ort an cheist sin a scríobh sa bhosca chomh maith agus tá daoine i ndiaidh neart ceisteanna a chur chugainn i ndiaidh na gcláracha seo agus déanaimid iarracht i gcónaí iad a fhreagairt. So maidir leat féin ansin go díreach, bhog tú i ndiaidh duit a bheith sa Bhruiséil, bhog tú ar aghaidh go dtí Banc Ceannais na hEorpa so go, go, sin, so in Frankfurt? Ní hé go raibh mé míshásta sa Bhruiséil ná sa phost sin a raibh mé, bhí mé iontach sásta ar fad, ach tháinig deis aníos a bhí an-suimiúil. Bhí an banc, bhí comórtas ann do dhlíodóir Éireannach agus chomh maith leis an dlítheangeolaíocht ar thug mé faoi fosta thall ansin, bhí mé ag tabhairt, bhí mé ag cur comhairle maidir le ceisteanna ar dhlí na hÉireann le haghaidh achan chineál den Bhanc. Sa dlí baincéireachta is mó, is dócha, ach tháinig achan chineál ceist aníos, dlí maidir le conarthaí, mar shampla, nó.

an Banc Ceannais Eorpach a cuid reachtaíochta féin a achtú agus mar sin bíonn rialacháin i gceist agus cinntí agus a leithéid sin. Agus faoi láthair ní fhoilsítear mórán i nGaeilge ach amach anseo nuair a bheidh deireadh leis an maolú beidh orthu, cosúil leis na hinstitiúidí eile, beidh orthu na rialacháin agus agus téacsanna eile, beidh orthu leaganacha Gaeilge díobh sin a chur ar fáil fosta.
An gciallaíonn sé sin go mbeidh, go mbeidh daoine, go mbeidh aistritheoirí ag obair sa bhanc féin, abair in Frankfurt nó mbeidh siad, mbeidh na daoine sin lonnaithe sa Bhruiséil nó caidé do bharúil? Is in Frankfurt, yeah. Tá, tá, tá aistritheoirí ann do na teangacha ar fad eile agus is dócha go mbeidh, go mbeidh, go mbeidh aistritheoirí don Ghaeilge ag teastáil chomh maith, chomh maith le dlítheangeolaí, dlítheangeolaí amháin. Níl ann ach post amháin ach beidh postanna i ndiaidh. Beidh postanna ann d'aistritheoirí mar sin chomh maith. Sea. Sin go hiontach. Tá oiread deiseanna ag teacht chun cinn sa Ghaeilge anois. Is sampla maith tú féin de dhuine atá i ndiaidh go leor deiseanna a thapú. Roimhe seo an chaint a bhí ann i gcónaí ná nach raibh mórán deiseanna ar fáil do dhaoine a raibh cúlra Gaeilge acu ach léiríonn tú féin agus

Tá thart ar 40,000 duine ag obair sna hinstitiúidí ar fad agus ní ní aistritheoirí agus ateangairí agus dlítheangeolaithe amháin atá de dhíth ach tá achan chineál, tá scileanna d'achan chineál de dhíth. Daoine a bhfuil cáilíochtaí nó scileanna acu i gcúrsaí cumarsáide, eacnamaithe, abair, daoine le scileanna teicneolaíochta, teicneolaíocht an eolais rúnaithe, ach ar ndóigh le post a bhaint amach sna hinstitiúidí caithfidh an dara teanga a bheith agat. Agus go dtí go dtí gur bhain muid an stádas amach don Ghaeilge i dhá mhíle is a seacht, níor aithníodh an Ghaeilge mar an dara teanga agus ní buntáiste a bhí ansin do muintir na hÉireann ar ndóigh. Bhí muid san iomaíocht le daoine ón Eoraip ar fad a bhí ag foghlaim teangacha ón chéad lá riamh ar scoil agus agus ar ndóigh ní thosaíonn muid uilig ag foghlaim teangacha iasachta go dtí go dtéann muid ar an meánscoil ach sin fáth fiú do dhaoine nach bhfuil suim acu b'fhéidir bheith ina n-aistritheoirí, tá neart, neart deiseanna eile ann chomh maith.
Agus na Gaeilge. Cinnte.
I gcás na bpostanna aistriúcháin, rud a dhéanann daoine, mar atá a fhios agat na laethanta seo go minic, ná seachas an scrúdú scanrúil sin de EPSO a dhéanamh. Tá próiseas EPSO, sin an European Personnel Selection Office, sin an don té atá ag iarraidh post a bhaint amach. Tá sé sin ródhúshlánach do go leor leor daoine. So rud a dhéanann daoine ná caitheann siad seal, faigheann siad conradh trí bliana, conradh sealadach, agus ansin le linn dóibh ansin a bheith, sa Bhruiséil nó Lucsamburg, cuireann siad lena gcuid scileanna teanga. Ansin, bíonn daoine ann a deir go minic, yeah, tá Gaeilge mhaith agam, tá caighdeán ard agam, tá Béarla maith agam, ach tá mé ag iarraidh go mór cur le mo, tá mé i mo chónaí in Éirinn, tá mé ag iarraidh cur le mo chuid Fraincise, tá mé ag iarraidh cur le mo chuid Gearmáinise. Cén cineál comhairle a bheadh agat féin, os rud é go bhfuil, Tá Béarla, Gaeilge agus Gearmáinis líofa agat agus tá Fraincis agus Spáinnis ar do thoil agat chomh maith. Cén chomhairle, mar sin, a chuirfeá féin, mar dhuine ilteangach, ar an té sin atá ag streachailt leis an teanga iasachta?
Bhuel, an rud is fearr, sílim, a rinne mise riamh ná seal a chaitheamh, nuair a bhí mé go fóill ar scoil, chaith mé samhradh sa Fhrainc agus samhradh sa Ghearmáin agus, agus bhain mé an-tairbhe ar fad, dáiríre, as na tréimhsí sin, a bheith ag caint le muintir na Fraince, muintir na Gearmáinise agus a bheith cineál sáite sa teanga. Ina dhiaidh sin, thosaigh mé ag foghlaim Spáinnise nuair a bhí mé ar an ollscoil agus chaith mé trí mhí thall ag déanamh cúrsa Spáinnise. Roghnaigh mé an áit is saoire a dtiocfadh duine maireachtáil thall agus agus agus bhí sé saor ach ach bhain mé an-tairbhe ar fad. Sílim go gcaithfidh tú bheith thall agus bheith ag cleachtadh le chéile, bheith ag éisteacht leis agus ar an bhealach sin tagann an teanga go nádúrtha chugat. Is cuma cé mhéad cé mhéad am a chaitheann tú sna leabhraí agus ag bun gramadaí agus rudaí mar sin. Ní rud a bhí cosúil le seal a chaitheamh sa tír féin. Yeah, is dóiche go mbeidh daoine áirithe ann agus nach mbeidh, b'fhéidir nach mbeidh deis acu a ghabháil thar lear. Ach mar a deir tú, tá sin cineál tábhachtach agus b'fhéidir riachtanach má is féidir leat fiú amháin.
Bhuel, sílim go bhfuil i ndáiríre go háirithe má tá tú ag iarraidh bheith ag obair mar aistritheoir mar ní hí an teanga amháin atá tábhachtach ach cineál cúrsaí cultúrtha agus bheith ábalta tagairtí a thuigbheáil, giorrúcháin agus a leithéid sin a úsáidtear go minic agus agus an teanga nádúrtha a úsáidtear fosta agus agus muid ag caint. Ní fhoghlaimítear sin i gcónaí as na leabharthaí. Ach ach sa lá atá inniu tá tá neart deiseanna eile ann fosta. Tá is féidir a bheith ag amharc ar teilifís, ag éisteacht leis an raidió, agus mar sin de, agus is féidir fosta teagmháil a dhéanamh le duine sa tír sin agus cineál malartú a dhéanamh.
Sin deas an malartú. Bíonn daoine i gcónaí ag iarraidh labhairt le daoine a bhfuil Béarla acu mar theanga dhúchais. Breá sásta ansin aiseolas a thabhairt maidir le Maidir lena dteangacha féin. Yeah, sin deas, muna n-éiríonn. Sílim, bhíodh malartú mar sin, tá mé cinnte go dtarlaíonn sé go fóill in san ILEC Centre in san Leabharlann i mBaile Átha Cliath. Ah, i Leabharlann, yeah. Is cinnte go bhfuil, tá an Lárleabharlann, b'fhéidir go bhíodh... Yeah, agus déanann daoine, yeah, déanann daoine sin. Yeah agus tá meetups ann chomh maith in áiteanna éagsúla idir mí Mhárta agus Teanga so tá deiseanna ann.
Yeah tá ach ní bhíonn i gcónaí mórán daoine a bhfuil an teanga acu ó dhúchas ag na cruinnithe sin ach daoine a bhíonn ag iarraidh an teanga a fhoghlaim ach tá sé go furasta ar an idirlíon teagmháil a dhéanamh le daoine sa Fhrainc, daoine sa Spáinn, mar tá siad iontach spreagtha ar fad feabhas a chur ar a gcuid Béarla, ar ndóigh.
Ar ndóigh. Agus rud eile, mar a luaigh muid i gceann de na cláir eile sa tsraith seo, tá scéim anois ag Roinn na Gaeltachta anseo in Éirinn, Scéim Intéirneachta, agus tá deis ag daoine deich mí a chaitheamh sa Bhruiséil nó Lucsamburg. Íoctar dhá mhíle, dhá mhíle euro sa mhí leo. agus deis iontach a bheadh ansin ní amháin dhul i dtaithí ar phost an dlítheangeolaí nó ar phost an aistritheora ach deis iontach a bheadh ann chomh maith go díreach a bheith ag foghlaim teanga iasachta ag an am chéanna. So sin deis iontach agus cuirimid Tá súil againn go mbeidh deis againn labhairt le duine ó Roinn na Gaeltachta maidir leis na hintéirneachtaí sin roimh dheireadh na sraithe. Agus, bhuel, comhairle ar bith eile a chuirfeá féin ar an duine óg, abair, nó duine, b'fhéidir, nach bhfuil óg, atá ag cuimhniú ar phost a bhaint amach i gceann d'institiúidí an Aontais, cén cineál comhairle eile a chuirfeá ar an duine sin? Bhuel, Sea, bhuel, súil a choinneáil amach ar ndóigh fá choinne na ndeiseanna maidir leis na tréimhsí sin a chaitheamh thall agus agus a bheith ag foghlaim agus ag foghlaim agus ag foghlaim agus agus b'fhéidir amharc air mar dheis ullmhú do scrúdú Epso agus labhairt leis na daoine thall ar fad, beidh siad tagtha fríd an chóras sin, beidh an scrúdú déanta acu uair, dhá uair, trí huair b'fhéidir, agus tá tú ábalta cuid mhór a fhoghlaim ó na daoine sin maidir le cúrsaí Eorpacha agus a bheith ag iarraidh an teanga a fhoghlaim fosta. Bheadh aon chinntiú sa teanga sin, mar tá sin cosúil le Gaeilge céanna leis an Ghaeilge. Tá sé tábhachtach go maith, is dóigh, bheith ag foghlaim faoin Aontas mar má tá tú ag iarraidh post buan a bhaint amach, caithfidh an t-eolas sin a bheith agat. Caithfidh, caithfidh, caithfidh, caithfidh. Ní ar an aistriúchán amháin a dhíríonn an scrúdú Epso ach tá, sílim go bhfuil braitheann sé ar cén comórtas a chuireann tú isteach air ach bíonn scrúdú ann faoi stair na hEorpa, faoi na conarthaí agus a leithéid sin. Sure. Agus ansin bíonn an bíonn réasúnaíocht an verbal an numerical reasoning agus bíonn cuireann na ceardchumainn sa Bhruiséil cúrsaí ar fáil fosta do dhaoine atá ag obair ann chun cuidiú leo ullmhú do na scrúduithe sin agus is fiú a bheith ag amharc amach fá choinne na ndeiseanna sin fosta. Sea, cinnte.
So má theipeann ar dhuine sa scrúdú nó sa phróiseas a bhíonn cineál na comórtais a bhíonn á reáchtáil ag EPSO. Ní hionann sin is a rá nach bhfaighidh siad post atá bailí ar an téarma. Ní hionann sin ar chor ar bith. Ba chóir an dá cheist a dhaingean bíos is minic a bhíonn ar dhuine na scrúduithe sin a dhéanamh dhá uair trí huair. Agus an t-ullmhúchán is fearr, dar liom féin, ná post a bhaint amach i gceann de na hinstitiúidí, intéirneacht a dhéanamh ar dtús, más féidir. Go díreach.
Agus ansin ina dhiaidh sin, más féidir, b'fhéidir conradh trí bliana a bhaint amach agus ansin a bheith ag ullmhú le linn na tréimhse sin a bheith ag foghlaim teanga iasachta agus a bheith ag foghlaim faoin Eoraip agus déanamh ullmhúcháin do chomórtas Epso amach anseo. So má theipeann ort an chéad uair ná bíodh lagmhisneach ort. Tá's agam duine amháin anois, bhí mé ag caint leis anuraidh agus bhí lagmhisneach air mar gur theip air scrúdú iontrála de chuid ceann de na scrúduithe iontrála a bhí ag an Institiúid agus bhí lagmhisneach ceart air agus dúirt sé, 'Tá mé chun éirí as agus dúirt mé ansin, 'No, lean ar aghaidh agus d'éirigh leis i mbliana, post a bhaint amach. So seo an teachtaireacht láidir i ndáiríre, ná bíodh lagmhisneach ort, ná éirí as na hiarrachtaí. Go díreach, go díreach.
No, níor cheart do dhaoine ligint, yeah,

Bíonn comórtas ann do Chúntóirí le Béarla agus do Chúntóirí le Gaeilge. Ach nuair a bhíonn tú thall feiceann tú cdé tá de dhíth. Bíonn na deiseanna ann ullmhú fá choinne na scrúduithe móra ansin. Sea. Agus an jab a bhaint amach.

Yeah um yeah bhuel ar dtús bhuel tá sé iontach tá tá tá an t-ádh um dearg orm bheith ábalta eh bheith i mo chónaí anseo i mBaile Átha Cliath agus go fóill ag obair don na hinstitiúidí um yeah an difear tá sé greannmhar eh ach ach tá tá an saol cineál chomh furast eh sna cathracha móra ar an Mhór-Roinn sa Bhruiséil agus in Frankfurt tá sé iontach furast dul ó áit go háit go gasta tá tá an caighdeán iontach ard maidir le tithíocht agus agus ar ndóigh mar mar atá fhios againn ar fad anseo i mBaile Átha Cliath tá sé i bhfad i bhfad níos daoire tá achan rud níos daoire anseo i mBaile Átha Cliath Yeah, cinnte, agus tá córas taistil glacaim leis i bhfad níos fearr in Frankfurt agus sa Bhruiséil. Tá, agus in Frankfurt, mar shampla, ní raibh carr agam, níl gá le carr a bheith agat ar chor ar bith, ní raibh carr agamsa agus tá's agam daoine eile, Éireannaigh, a tháinig anall agus an chéad rud a rinne siad ná carr a fháil ach dhíol siad é i ndiaidh cúpla mí. ina dhiaidh sin mar ní raibh sé ach sin sin ní gá ach rothar a bheith agat agus rothar leis an chóras taistil iontach atá ann agus b'fhéidir agus is féidir carr a fháil ar cíos ansin ó am go ham má bhíonn tú ag iarraidh Turas níos faide ó bhaile a dhéanamh. Aha. Agus sa rud deireanach, b'fhéidir, nó an té, b'fhéidir, a bheadh ag cuimhneamh ar phost ar shlí bheatha ag na hinstitiúidí an Aontais Eorpaí sa Bhruiséil nó i Lucsamburg, cad a déarfá leis an duine sin, cad é, gan amhras, do mholadh féin don duine sin, gabháil sa treo áirithe sin. Ach na rudaí, na buntáistí, dar leatsa ó do thaithí féin a bhaineann le bheith ag obair, obair sa Bhruiséil?
Bhuel, rud a thaitníonn go mór liomsa ná an éagsúlacht. Seo an tríú phost agam anois sna hInstitiúidí agus bhí siad uilig chomh difriúil. Bhí sé iontach, iontach suimiúil. cineál bheith ag obair ina dhá institiúid agus na difríochtaí a thabhairt faoi deara agus bhí tuigbheáil níos fearr agam b'fhéidir ar na buntáistí ag baint leis an Pharlaimint ag baint leis an leis an mbanc ach déarfainn an rud céanna anois nuair atá mé tagtha ar ais go dtí an Pharlaimint tá buntáistí difriúla ag baint leis na hinstitiúidí difriúla fosta ach tá deiseanna ann d'achan duine agus Eh, maidir le daoine a bhfuil speisialtóireacht acu cosúil le aistritheoirí, ní gá bogadh ó phost go post. Eh, má tá daoine atá ag déileáil le cúrsaí teanga, thig leo fanacht ansin má tá siad sásta, blianta, blianta fada, thig leo an saol ar fad a chaitheamh ansin. Eh, daoine eile, bíonn orthu bogadh ó phost, mar ní féidir níos mó ná, níl mé cinnte, b'fhéidir cúig bliana a chaitheamh sa phost céanna. Agus ciallaíonn sé go mbíonn daoine ag bogadh thart, go mbíonn deiseanna ann, go mbíonn folúntais ann sna hinstitiúidí ar fad agus gur féidir ansin bogadh agus féidir triail a bhaint as post go hiomlán difriúil. Sure.
Tá buntáiste mór ag baint leis agus gan amhras tá na coinníollacha go maith ó thaobh tuarastail de. Tá na coinníollacha go maith, tá, agus duine ar bith a bhfuil Béarla acu ó dhúchas, Gaeilge acu ó dhúchas agus teanga eile, beidh an-tóir orthu mar fhostaithe.
Yeah, bhuel mar a dúirt mé níos luaithe ansin, léiriú maith tú féin ar na deiseanna iontacha atá ar fáil do dhaoine a bhfuil caighdeán maith acu ó thaobh na Gaeilge de agus eolas maith ar theanga iasachta chomh maith. So go raibh míle maith agat arís a Nuala as a bheith linn don cheathrú clár seo sa tsraith Deiseanna Duitse. Go raibh maith agat a Sheáin Eoghan, go raibh míle maith agat. Agus táimid tagtha go dtí deireadh chlár na seachtaine seo. An chéad chlár eile a bheas againn, beidh sé ar siúl Dé Máirt seo chugainn agus Seán Hade ón Chomhairle a bheas faoi agallamh. Bhí sé i gceist againn labhairt le Vivian Uíbh Eachach arís go luath chomh maith, Príomh-Aistritheoir Thithe an Oireachtais, ach ní bheidh Vivian linn, ní bheidh sé linn go luath. Beidh sé linn amach anseo tá súil agam. Ná déanaigí dearmad go mbíonn eolas ar na meáin shóisialta go rialta maidir leis an tsraith seo, mar sin coinnígí súil ar Facebook, Twitter agus Instagram Ghaelchultúir. Ach go raibh maith agat arís, a Nuala, agus uaimse, Éamonn Ó Dónaill, go dtí an chéad uair eile, slán tamall.